Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, sraith 6, Bua sa Chomórtas Raidió. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1. You Two Ar Fheabhas, Ar an séú lá déag de mhí na Bealtaine, dhá thicéad You Two. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1. Cheap Seán go raibh an banna ceoil You Two ar fheabhas. Bhí ceolchoirm You Two ar siúl san O Two ar an séú lá déag de mhí na Bealtaine. Luaigh sí comórtas ar an raidió faoi dhá thicéad U two. Slide 4, Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 1. Oíche Aoine a bhí ann. Bhí Seán ag iarraidh fáil réidh leis an diabhal obair bhaile don deireadh seachtaine. Toisc go raibh leadrán air, chuir sé an raidió ar siúl sa chúlra. Bhí sé leath ag éisteacht leis an raidió agus é ag staidéar. Fógraíodh go raibh comórtas ann do dhá thicéad ceolchoirme U2. Ba aoibhinn le Seán dul ann mar bhí an-suim aige i gcónaí sa ghrúpa ceoil sin. Ní raibh an dara rogha aige ach cur isteach ar an gcomórtas. Slide 5, Pictiúr 2 Freagra ar eolas, Scríobhann sé téacs teachtaireacht. buartha faoina luas. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 Bhí an freagra ar eolas ag Seán. Mar sin, phioc sé suas a fhón póca agus scríobh sé an téacs teachtaireacht leis an bhfreagra ceart agus sheol sé an téacs chuig an stáisiún raidió. Bhí Seán buartha mar bhí an freagra aige ach an raibh sé tapa go leor? Slide 7, Forbairt fóclóra ar Phictiúr 2 Thuig Seán láithreach go raibh an freagra ceart aige. Bhí gach rud ar eolas aige faoin mbanna ceoil seo. Bhí a chroí ag preabadh agus a lámha ag crith ach fós féin d'éirigh leis an téacs teachtaireacht a scríobh agus é a sheoladh chuig uimhir an stáisiúin raidió. Is suáilce í an fhoighne, a dúirt sé leis féin. Slide 8, Pictiúr 3 Comhghairdeas le Seán! Bhuaigh sé! Ba bheag nár thit sé i laige. Áthas an domhain. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3. Dúirt siad gur bhuaigh Seán an duais agus ghabh siad comhghairdeas leis. Ba bheag nár thit Seán i laige leis an bpreab ar baineadh as. Bhí áthas an domhain air. Slide 10, Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 3 Bhí sceitimíní an domhain ar Sheán. Bhí gach seans aige an duais a bhuachan. Lean sé ar aghaidh ag léamh an leabhair a bhí os a chomhair, cé nach raibh sé in ann a aird a dhíriú ar aon rud eile seachas an duais iontach seo. I ndiaidh leathuair a chloig, fógraíodh an buaiteoir. Fógraíodh ainm Sheáin Uí Shé mar bhuaiteoir. Ba bheag nár thit Seán i laige leis an ngeit. Bhí ríméad an domhain air! Slide 11, Pictiúr 4 Scríobh sé téacs teachtaireacht, thug sé cuireadh di teacht in éineacht leis, bhí Eilís sásta dul in éineacht leis. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4 Scríobh Seán téacs teachtaireacht chuig Eilís ag insint di gur bhuaigh sé an duais ón raidió. Thug sé cuireadh di teacht in éineacht leis. Fuair Seán freagra dearfach ó Eilís mar aisfhreagra. Bhí sí sásta dul in éineacht leis. Slide 13. Forbairt fóclóra ar phictiúr 4. Níor chuir Seán aon am amú. Díreach ansin, sheol sé téacs teachtaireacht chuig cara leis ag insint di faoin duais. Thug sé cuireadh di teacht in éineacht leis dá mbeadh an spéis aici dul leis. Fuair sé aisfhreagra tapaidh agus bhí Eilis lántoilteanach dul leis. Bhí sceitimíní ar an mbeirt acu agus iad ag tnúth go mór le dul go dtí an ceolchoirm le chéile. Slide 14, Pictiúr 5. Ag an gceolchoirm, ag canadh, ag damhsa, slua mór, soilse ag lonradh, daoine ag pocléim thart. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Bhí Seán agus Eilís ag an gceolchoirm sa phictiúr seo. Bhí an bheirt acu ag canadh, ag damhsa agus ag baint taitnimh as an gceolchoirm. Bhí atmaisféar leictreach ann, leis an gceol iontach agus leis an slua mór ag pocléim thart. Slide 16. Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 5. Tháinig lá na ceolchoirme agus ar aghaidh le Seán agus le hEilís ann. Bhí an bheirt acu gléasta go galánta. Bhí slua mór ann. Bhí siad ag luascadh anonn is anall agus bhí siad ag canadh na n-amhrán leis an mbanna ceoil. Bhí atmaisféar leictreach ann. Mhair an cheolchoirm dhá uair an chloig agus bhí an t-amhrán deireanach chomh maith leis an gcéad cheann. Slide 17, Pictiúr 6 Tá siad ag ithe burgair. Bhain siad, suíocháin iontacha agus amhráin iontacha. Bhí sé. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr a Sé. D'ith siad burgar i ndiaidh na ceolchoirme mar bhí ocras orthu. Cheap siad go raibh amhráin iontacha ag U two agus go raibh suíocháin iontacha acu freisin. Bhí Eilís an-bhuíoch de Sheán as ucht an seans dul ann. Slide 19, Forbairt foclóra ar Phictiúr 6. Bhí Seán agus Eilís stiúgtha leis an ocras i ndiaidh na ceolchoirme. Thug an canadh agus an damhsa goile mór dóibh. D'ith siad burgar i siopa sceallóg. Thosaigh siad ag caint faoin gceolchoirm mar ní raibh siad in ann labhairt leis an bhfuaim go dtí sin. Bhí an bheirt acu ar aon intinn faoi na hamhráin nua iontacha. agus d'aontaigh siad chomh maith lena chéile go raibh an t-ádh dearg orthu go bhfuair siad suíocháin iontacha. Ghabh Eilís buíochas de Sheán as ucht an chuiridh. Slide 20, Ceisteanna Slide 21, Ceisteanna samplacha Cén banna ceoil is fearr le Seán? Cad a rinne Seán lena fhón póca i bpictiúr a dó? Céard a dúirt siad faoi Sheán Ó Sé ar an raidió i bpictiúr a trí? Céard a scríobh Seán ina théacs teachtaireacht chuig Eilís? Cén sórt atmaisféir a bhí ag an gceolchoirm? Ar bhain siad taitneamh as an gceolchoirm? An raibh Eilís buíoch de Sheán don chuireadh? Sin deireadh an ceachta. Go raibh míle maith agat agus go n-éirí go